moni ndine jack ndiye macheza awa akhale macheza eti takhala nthawi osacheza chonchi ndiye mukhoza kutenga chakumwa tindicheze ndiye ndiyesera kuyankhula mwachangu eti kuti tisatenge nthawi kwambiri koma nkhani yake yomwe ndikufuna kukamba ndi za achina two face Annie idibia more especially because there's a lesson in it eti there's a lesson and i want to focus on that lesson for anthu osiyanasiyana pali zambiri zomwe tingaphunzire kunena kuti anthu two face or two baba idibia anthu akumudziwa oyimba wa ku nigeria anayimba hit single yake uh, african queen and anapanga feature mkazi wake Annie idibia inali ngati dedication nyimboyo nde nkhani ndi nkhani yonena kuti ili trending yomwe ikuchitika Annie idibia actress wa ku nigeria kapena ndinene kuti anali actress because she has not been acting for a long time eti nde according to annie ananena kuti anakumana ndi two face ali ndi zaka 15 Annie-yo anali ndi zaka 15 mmene chibwezi chimayamba and two face anali ndi zaka 24 so two face anali wamkulu pamene annie was a child a minor at the age of 15 koma sindikudziwa kuti zinayenda bwanji kuti zivomerezeke koma anapitiriza ubwezi wawo zambiri zina zomwe ndiziyankhula ndi ma allegations because i don't know them personally this is just what's out there zomwe ndikuyankhula so allegedly they are allegations kupewa pamawa you never know komano the thing is so chifukwa choti Annie anali mwana munthu amene anampanga mold ku nkhani ya zachikondi chifukwa mwamuna akuti mwamuna amene wakhala naye kuyambira zaka 15 ndi two face yekha eti so whatever she knew about love zinali zomwe two face anamutani anamuphunzitsa so you can say on Annie's part, because she was a child, she didn't really know love at that age. She didn't really know who she was at that age. And I can say she was molded or kodi chizungu chake timati chani pali chizungu chake chathawa chizunguchi chimathawathawa pali liwu lake libwera likabwera ndilitchula koma from that time pakana anakwatirana eti anampanga feature Annie-yo mu music video yake ya african queen chani and i bet she felt on top of the world eti kuti mwamuna wachitofika pomutero but atakwatirana before Annie kubereka mwana wake woyamba Two Face anakabereka mwana kunjira ndi mkazi wina Annie anazivomereza azimayi ena akhoza kuzikana ndi kuchoka kunena kuti ine zimenezo ayi koma Annie anakhala pompo Annie asanabereke mwana wachiwiri Two Face anakabereka mwana wina kunjira Anne anakhala pompo. She did not walk away. Anali actress wa ku Nigeria, ma Nigerian movies. So it's almost like by accepting zomwe Two-Face anapanga. Kaya mwina amalalata nyumbamo kaya matani koma anakhala ngati wachivomereza. And Two-Face anamuonetsa Anne who he was kuti this is who I am and this is what you have to expect from me. Eti nanga si wamusonyeza who he was and she accepted it. Eti. ndi mmene amakhalira kenako ani anabereka mwana mwana wake wachi- woyamba wa ani anali mwana wachitatu wa two face and sikanali kokhako amatulukabe kumakabereka ana eneti ana ake onse pamodzi alipo 7 a two face azimayi atatu azimayi anawo ani amapanga zija zoti ayi ana this is my family echanchani ndachita accept anawa almost as if she tries so hard to please two face

not kuti marriage-yo imayenda chifukwa abambowa amamkabe numakabereka ana numabwera numapanga choncho ali nkukhala otonzedwa onyozeka ani uja she is actually someone she is a very likable character ndimamuona mu young famous and african eti momwe amapanga reality show koma even in there there's been so many times imene two face amampanga embarrass when it comes to zoyankhula zake concerning other women and zoyankhula za Anne you can see kuti amamulambira mamunayo eh, afuna kuti dziko lonse lizimutani lizimulambira oh, he is our senior he is chani how can swanky talk like that kuyankhula zoti anthu afuna anthu azimulambira mamuna wake uja mwina mwake not kuti ndi mamuna wa iweyo si mamuna wa aliyense and nobody owes him that respect eti komano yes it's almost like

i mean we can't live this life for someone else ede kuti kumakhala moyo wako and it's all about mamuna wako or it's all about mkazi wako what about you because anthu timalakwisa timaona ngati kuti someone else is responsible for our happiness no you're responsible for your own peace and happiness you can't put that on someone else and then it's almost like panalibe ulemu chifukwa chonena kuti amamusiya kuti azipanga whatever he wants not that she wanted him to do it but he was doing it anyway chifukwa chonena kuti there was basically no consequence eti nde zakhala zikupangika we have seen it unfold ineyo i always thought kuti eventually annie would get tired and leave so it was a shock to me nditaona kuti pa 26 january pachitidwa announce divorce koma akupanga announce ndi two baba two face is the one leaving her kunena kuti azimayi ena amaona ngati ndikapanga china chilichonse chomwe akufuna if i turn a blind eye ndekuti sandisiya that is a mistake obviously chifukwa iweyo ukhoza kumapanga zonse zomaona ngati sandisiya sandisiya sandisiya and then munthu uja walks away yani and i know kuti there's this misconception we think kunena kuti just because wapita kwa mkazi wina akakumana ndi mavuto kumene koko akatani Uh, it's not written in stone. Nobody knows. Maybe kumene Two Face atakakhazikike. Maybe Annie, this is her way out. Kunena kuti now

kunena kuti she can operate bwinobwino adzigona tulo nkudzuka opanda kumati kaya ali kuti kaya kaya ali ndi ndani kaya opanda kunamizidwa you know so mm, much as the situation ina imadzaoneka ngati yoyipa chimathanso kukhala chipulumutso chako at the same time right and i would say kuti analakwitsa kusiya career yake to focus on two face two face was just focusing on two face you know sometimes anthu ambirimbiri kuti achina mariah carey you know they are big superstars they knew who they were she knew kuti she's a singer she knew kuti ndiwotere ndiwotani anakumana ndi mamuna tommy mottola the tommy mottola anamuswa mtima mariah carey uja kumuswa mtima mpaka kumafuna kudzipha ine ine ine kutani but after that when she picked herself up after the heartbreak after the pain atapuputapukuta misozi kupuputa mamina

koma there's now a flip side to this whole story ya ani ndi tubaba sono akuti ani idibia after zonse zikuchitika madivosi chani chani akuti wapita ku rehab eti she can't handle the pain well maybe she needs that and after all of it she will be fine heartbreak ndiyowawa but people do come up on the other side and i'm sure she's going to pick herself up and she will be okay komano abambowa abambowa a- a two face apeza mkazi wina akuti natasha kaya kuti osawaru ndi politician komanso ndi lawyer so ndi odziwika kwambiri ku nigeria ko ndi olemera kwambiri ku nigeria ko ndi zija zonena kuti anthu a high profile eti ali zaka 31 sanakhalepo pa banja alibe mwana I think aliyense ku Nigeria akudziwa life ya Two Face ndi Annie Idibia and she made that choice kunena kuti akufuna mamuna ameneyuyu eti kuda kuti akudziwa kuti ali pa banja kutana kutana kutani but she chose to be that woman oti you know ndi chisankho chomwe wapanga iyeyo ena akuti ayi because she wants the fame eh, chani chani chani chani koma zifukwa zake she knows it herself koma here's the flip side the flip side is ende ndiye kuti kwina kuti n'zonena kuti wavomereza akumudziwa mamunayo ende palibe itu- ma- one wamusiya mkazi wake for her two akuona zomwe annie akukumana nazo mpaka nakupita ku rehab eti mavuto onse annie akukumana nawo she can see that so palibe chonena kuti she doesn't know She- ali nzifukwa zake zomwe iye wadzisankhira to be in that position i wouldn't want to be that

I know my son. This is not him. Please, Natasha, the bead you put on his hand and on his neck, remove them and free him.
mwamva akupempha kuti anthu awathandize kumuuza natasha amayi wanyowaniyo kunena kuti chonde mmasuleni mwana wanga msiyeni zomwe akuchita si mwana wanga iyayi ndikumudziwa mwana wanga kusonyeza kuti pali kale mpungwepungwe pali kale disconnect pakati pa mkazi wa nyuwaniyu natasha ndi abale ake andani a two face kuti ena zimaphwekera amafikira kupeza kuti alandiridwa ndi banjalo kaya chani koma uyu sanalandiridwe chifukwa vidiyo ndi yachipongwe amayiwa akunena kuti munthu uyu amumasule mwana wawo ende akunena kuti uchotse ma beads amene unayika pa mkono ndi m'khosi mwa ndani? Mwa Two Face. Mwaona ali ndi chinekilesi china chake komanso ali ndi mabidzi ena ake ngati chibangiri. Akuti uzichotse ndipo ummasule. Nigeriatu Nigeria sakukhulupirira kuti n'chikondi chenicheni akuona ngati kuti palowapo matsenga akuona ngati two face wachitidwa matsenga akuti sakukhulupilira kuti mmene akupangira behave ndi iyeyo wasinthiratu ndipo afuna mzimayiyu atani asinthiretu so imagine kuti iweyo unali ndi plan yonena kuti mamuna uyu ndalanda mamuna uyuyu mwakuti mwakuti nditchuka ndibeba kenako amayi ache amamuna uja azabwere kukakhala kukugwira ufiti dziko lonse likumva you know sometimes zinthu siziyenda pamene munthu wapangira plan eti so apapa ndi udani kale because how can you forgive that anthu akhoza kupeza kuti asumirana nazonso eti because she has just put it out there kuti mzimayiyu akupanga za- zamatsenga akuti, Uchose chani chomwe wamuika pa mkono mwana wanga ndi chomwe wamuika m'khosi kuti abwerere akhale normal. Mwaonatu, sometimes timapanga plan kumaona ngati kuti apapa ndibweretsa chisokonezo kenako nditere ndizatere ndizatere wina amazangoononga akukunena zoipa ngati zimenezo imeneyo ndi damage that's a, the- that is nasty kunena kuti auza dziko lapansi kuti ukupanga matsenga mm? ukumpanga mankhwala mamunayo si chikondi chenicheni you know zinkatchuka kunena kuti amayiwonso sikutinso ndi ane uja amagwirizana komano it's almost like kaya tikatere kuti it's a way of supporting ani kaya i don't understand koma ndi mmene zayenderanso kwa a Natasha kusonyeza kuti apapa sipazakhalanso yino nanga mudzagwirizananso bwanji ndi amayiwo onena kuti akunenani ku dziko lapansi kunena kuti mukupanga matsenga kuti mwana wawo akhale ndi inuyo sichikondi chenicheni so Baptist now so zamutembenukila kale wanyuwaniyu zimuthela bwa? Za apitiliza bwanji kutsogoloko? So you know choices koma at the end of the day my point my message is define yourself, find yourself, always maintain your integrity and put yourself first even mawu amanena kuti konda nzako mene udzikondela mwini because you can't love someone else more than you love yourself.